waati bɛɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'a bilenna waati o waati an bɛ boli ka se ale de ma ale de b'a sumaya hadamadenw bolo cɛba min don n'i y'a fɔ jamana in kɔnɔ bi k'a tɔgɔ dɔrɔn fɔ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ cɛba min ko don nun de ye bawa de ye bakɔrɔba samake jinɛtigi don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ɲamakɔrɔ kuranin tɛriminisi laban n'o ye tɛriminisi sabanan ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma bi an ka barosigi bɛna kɛ ale fɛ yen nɔ an bɛna baro kɛ fɛn mun kan seli selen don aa gɛlɛya bɛ hadamadenw na nka yan'o cɛ an bɛ mikoro di a yɛrɛ ma fɔlɔ a ka foli kɛ kanubaaw la bakɔrɔba salamu aleykum waaleykum salam amidu an bɛ an filɛbaga bɛɛ fo an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn donc ne de ye bakɔrɔba samake ye ɔ komi i y'a fɔ cogo min ɔ ala ye an garisigɛ buguso dɔ la ayiwa n sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamakɔrɔ kuranin na donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa bakɔrɔba samake nin diyara an ye ee, sanga ani waati an bɛ hɛrɛ ɲini k'a lase an kanubaw ma ni a bilenna waati o waati an bɛ boli ka ka e de sɛgɛrɛ i k'a sumaya k'a di kanubagaw ma bakɔrɔba samake seli sera denbayatigi caman bɛ yen bi u bɛ maɲumako la denbayatigi caman bɛ yen bi u bɛ misimisi la denbayatigi caman bɛ yen u bɛ bɔ su u bɛ don so su bakɔrɔba samake nafoloko y'a sababu ye e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ kanubagaw ye mun labɛnnen bɛ e bolo ka di kanubagaw ma ni minnu nan'a ta n'u bɛ se ka denbaya dayirimɛ sɔrɔ seli in kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ sɔrɔ ka fɔ an ye alhamdulilayi arabil alamina amidu ɛɛ eh, tiɲɛ don nin waati in na seli sera ɔ oh, nka amidu ɛɛ eh, dagaw b'an bolo dagaw b'an bolo minnu bɛ yen nɔ amidu n'i y'u sɔrɔ k'u ko nafolo ko a mana gɛlɛya cogo o cogo i b'i ka sɔrɔtaw sɔrɔ i y'a mɛn wusulanw b'an bolo amidu n'i y'u sɔrɔ k'u wusu kamanagan o kamanagan na n'o ye garisigɛko ye alihamudulilayi ala barika la kamanagan bɛ wuli ka bɔ yen n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen amidu bolanɛgɛw fana b'an bolo bolanɛgɛ minnu bɛ yen ni takanw b'u la alihamudulilayi n'i y'olu fana sɔrɔ aa alihamudulilayi amidu i ka ɲinifɛn a bɛ kɛ i bolo sɔrɔfɛn ye ni ala ka jɛ ye. Eh, bakɔrɔba samake eh, bilankɔrɔ tɛ mɔgɔ min bolo don k'a ta se t'o ye maa minnu bɛ yen nɔ ko e, nafolo giriman t'u bolo ka na i ka bolonɛgɛ in ta wali kelen ka na dagaji in ko yala e, i bɛ se ka fayida dɔ jumɛn sɔrɔ ka di u ma n'u bɛ se k'a kɛ u ka se ka nafolo dɔ sɔrɔ ka se ka na dagaji in ta wali kelen ka se ka na bolonɛgɛ in ta e bɛ se ka fayida teliman teliman jumɛn d'u ma kun fayakun alhamdulila amidu arabil alamina n'i ye ɲininka o la o ka di n ye kosɛbɛ pasike dɔnni yɛrɛ ye fɛn dɔ ye ala mana dɔnni d'i ma e amidu f'i ka hinɛ mɔgɔw la ala mana dɔnni d'i ma amidu f'i ka mɔgɔw dɛmɛ de pasike dɔnni de ye fɛn ye i bɛ dɔ di mɔgɔw ma a tɛ fɛn bɔ e yɛrɛ ta la i y'a faamuya an kɔni bɛ don min na i ko bi amidu jamana ka gɛlɛn an bɛ don min na i ko bi diɲɛ ka gɛlɛn nka maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ bɔ i ka du kɔnɔ cogo min i bɛ segin ka don i ka du kɔnɔ ten ko siri de b'e kan i tɛ sɔrɔ de kɛ amidu yiri dɔ bɛ yen nɔ an ko a ma ko ɲama ɲama i y'a mɛn yiri min bɛ yen n'an k'a ma ɲama amidu i b'i jija i mana kɛ cɛ ye i mana kɛ muso ye amidu ɲama kuru naani ɲini amidu i k'i jija i ka gunjɛbulu kuru fila fara a kan i ka sananbulu kuru kelen k'a la amidu e k'i jija k'o tobi n'i ye cɛ ye i b'a tobi tile saba ko ko saba n'i ye muso ye i b'a tobi tile naani ko ko naani amidu n'i ye nin yiri ninnu don daga la k'a tobi alhamdulilayi rabil alamina amidu a bɛ siri belebele wuli ka bɔ adamaden kan o de ye ala sago i sago ee bakɔrɔba ee, dɔ min dɔ furu dɔ ko a bɛɛ kun ye dɔ ka se kɔnɔ ye n b'a fɛ halisa i ka fayida fila i k'o fana fara nin kan ala yɛrɛ jati kama n b'a dɔn a kelen man d'i ye a b'i degun a b'i degun parce que dɔnbaga lankolon ye dɔnni na tiɲɛ bi n'i yɛlɛla facebook sanfɛ bi n'i yɛlɛla youtube sanfɛ bi bɛɛ lajɛlen kɛra dɔnnibaga ye bɛɛ lajɛlen kɛra kuma fɔbaga ye i mana yɛlɛ page o page kan bi i bɛ t'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔ de bɛ ka kuma dɔ ɲɛfɔ yen nɔ o de kɛra sababu ye ka se ka lagosi lase dɔnnibagaba caman ma mɛ n b'a fɛ i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la ala yɛrɛ jati kama an bɛ jamana min kɔnɔ bi a ma nɔgɔ an bɛ transition fanga min na a ma nɔgɔ gɛlɛya bɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen bɛ kule la walayi denbayatigi kan ka min sɔrɔ k'a don a da kɔnɔ k'a dun a ka da dumuni walayi a t'a bolo n b'a fɛ i ka fila di ala yɛrɛ jati kama cibali ani tɛntɛnbali i ka fila fara i ka fayida dilen kan a bɛ diya ne ye kojugu alhamdulila arabil alamina amidu ɛ jinɛw ye dɔnni di bakɔrɔba ma amidu ka hinɛ maaw la ka maaw jigi tugu e yɛrɛ ka laɲini kama ani e yɛrɛ kanu kama amidu an tɛ dɛsɛ k'o kɛ y'a mɛn n'an bɔra yen amidu yiri dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ko jun awɔ an ko yiri dɔ ma jun awɔ jinɛ yiri ye kosɛbɛ kosɛbɛ amidu adamaden fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ amidu k'e yɛrɛ ye ko sugu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ fɛn tɛ ɲa i bolo amidu i jija i ka jun kuru wolonfila ɲini junbulu kuru wolonfila amidu n'a don tana eh, daga la ka bɛn tɛnɛ ma i bɛ eh, fɛɛrɛ ɲini n'i y'a don daga kɔnɔ kuru wolonfila junbulu in n'i y'a don daga la amidu i b'a ko i b'a tobi sa n'i y'a tobi n'a mɔna i b'a ko n'i y'a ko amidu na daga dayɛlɛ i k'a fɔ ko ne ka ami ne amidu ka tɛnɛ siri wo siri bɛ ne amidu kan tɛnɛndonyaw fɛ nin ye o siri bannen ye amidu a ko tarata furakuru kelen fana ta ka bɔ a la i k'a fɔ i ka tarata siri nin y'o bannen ye amidu dɔgɔkun tile wolonfila k'a daminɛ tɛnɛ na fo ka se kari ma don o don n'i y'a ko junbulu kuru kelen ta ka bɔ fura la i k'o bila kɛrɛfɛ mhm. ni dɔgɔkun dafara mhm. amidu fura in bɛɛ ɲaga fara ɲɔgɔn kan mhm. amidu i ka taa bɔn ba la n'i y'o kɛ o kɔfɛ i bɛna fɛn min ye i ka nafoloko la i ka garisigɛko la i ka sɔrɔ la amidu n'i y'o kɛ o kɛcogo la i b'o lakali diɲɛ ye ni ala ka jɛ ye n'o fana bɔra yen amidu an bɛ don min na i ko bi bi n bɛna fɛn min f'i ye n bɛ dɔnnibaaw yɛrɛ de dɛmɛ amidu an bɛ karamɔgɔw yɛrɛ de dɛmɛ an bɛ don min na i ko bi parce que bi n b'a fɛ ka dakuruɲɛ fila fɔ i ka mikoro in na an b'o fɔ jɔn ye an b'o fɔ laturudalaw de ye amidu Eh, n'i kɛra laturudala ye mhm. i kɛra dɔnnibaa ye mhm. i kɛra jagokɛla ye mhm. i kɛra maa sugu o sugu ye n'i bɛ laturu dɔn amidu i jija dɛ i ka eh, sigemusa fila fila fila fila fila i k'i jija i ka mɔgɔ ɲini ka sigemusa sɛbɛn i ye bi seegin ani seegin sigemusa bi seegin ani seegin amidu i b'o sɛbɛn bi seegin ni seegin i bɛ bɔgɔdaga kura ɲini n'i ye bɔgɔdaga kura sɔrɔ amidu taa fini folobali dɔɔni ɲini i ka na daga in sigi i k'i jija ka ji kɛ daga in kɔnɔ ka eh, nasi kɛ a kan amidu i jija i ka eh, fini fana ta k'o fana fara a kan n'i ye ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka daga kɔnɔ amidu i jija i ka daga in datugu n'i ye daga in datugu i bɛ tile seegin de kɛ tile seegin mana dafa amidu daga in dayɛlɛ i ka fini in sɛnsɛn k'o bila tile kɔrɔ n'i ye fini sɛnsɛn k'o bila tile kɔrɔ i bɛ fura in de ta amidu i b'a ko koko kelen pewu n'i y'a ko koko kelen fini min n'i y'a sɛnsɛn ka bɔ fura la amidu o fini seriseri i ka yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na amidu n'i bɛ jama de kɔ i bɛ jama sɔrɔ su i bɛ jama sɔrɔ tile i kɛra karamɔgɔ ye i kɛra maa sugu o sugu ye n'i mago bɛ nin na mm. i b'i jija i bɛ sigemusa baara nin baara cogo la ni ala ka jɛ ye laɲiniw bɛ sabati eh, n balima commerçanw hakili la k'a fɔ nin aw ka eh, lawasa ye aw mago min bɛ k'aw mago bɛ jama la k'aw mago bɛ dawula la aw mago bɛ jama ka kɛ e ka wururu hakilila k'a fɔ a dir'e ma falaki wa nin caman de bɛ bakɔrɔba bolo a tɛ ban mɔgɔ minnu bɛ yen a papiye t'i bolo fɛn o fɛn ni e mago b'a la dɔnni kɔnɔ e ka se jinɛtigi bakɔrɔba samakɛ e ka se ale ma n'i mago bɛ bakɔrɔba samakɛ la n y'a fɔ aw ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ bɔ ɲamakɔrɔ kurani fɛ ka na e kuralen fɛ ka na tɛriminisi fɔlɔ min bɛ yen nin nɔ n'i bɔra kuralen ka na ka kuralen pɔn in tigɛ dɔrɔn ee, tɛriminisi fɔlɔ de bɛ yen bakɔrɔba ka so bɛ o yɔrɔ de la ni mɔgɔ min fana bɔra dugukɔnɔna na k'i kun da ee, ɲamakɔrɔ kurani kan ɲamakɔrɔ kurani tɛriminisi sabanan ɲamakɔrɔ kurani tɛriminisi sabanan n'i sera yen dɔrɔn i jɔ yen dɔrɔn i ka nimoro min filɛ duguma i ka o ta i k'o wele bakɔrɔba samakɛ a bɛ jaabi nimoro fila t'a bolo dɛ a ka nimoro kelen pe san tan kumakan kelen o nimoro kelen de bɛ bakɔrɔba samakɛ o de b'a bolo a tɛ nimoro falen kalanden t'a ka telefɔni ta n'i ye kalanden min kelen k'a ta don min i b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ de la o b'a sɔrɔ a ma wuli n'o tɛ kalanden t'a ta mɔgɔ wɛrɛ si t'a ta k'i resuwa ni ale yɛrɛ tɛ karamɔgɔ min bɛ vagabɔnya kɛ o fɛ ka bantɛya kɛ bakɔrɔba samakɛ t'o la n b'o fɔ aw ye tuma caman n'i y'a ye ne bɛ video kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ni karamɔgɔ kelen n dar'i la de ni n ma da i la n tɛ video kɛ n'i ye siɲɛ kelen siɲɛ fila parce que danaya min b'i kan a bɛ kɛ sababu ye ka danaya wuli ka b'i kan mɛ n'i tugura karamɔgɔ kɔ min bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye walahi n'i y'a kɛ san kɛmɛ i tɛ malo sɔrɔ a kɔfɛ bakɔrɔba samakɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a bɛ se ka kɛ ɲininkali dɔ kun ko b'i kɔnɔ an k'o k'i la mɛ an da ma se a ɲininkali ma k'a k'i la i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ lamɛnbaaw ye kanu kama alhamdulilayi arabil alamina amidu i ka baro in diyara n ye kosɛbɛ mɛ yanni an bɛ taa yɔrɔ jan fɔlɔ an bɛ eh, limoro fɔ an kanubaw ye bɔn maa minnu fana bɛ yen nɔ donc n'a tali ka nɔgɔ dalafɔ la olu ma i bɛ 00 223 i b'o kɛ 76 24 65 34 76 24 65 34 amidu o ye an sɔrɔ limorow ye donc o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen amidu maa minnu fana bɛ yen k'u mako bɛ nafolo la amidu bakɔrɔba bɛ nafolo baaraw fana kɛ nka nafolo baara amidu a nasiraw ka ca amidu an bɛ don min na i ko bi dɔnni yɛrɛ de kuma gɛlɛyara amidu maa min bɛ se dɔnni na o bɛ dɔnni ko wale la maa min tɛ se dɔnni na o bɛ ka kuma amidu dɔnni yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi k'i sigi ka dɔnni yɛrɛ kuma fɔ a bɛ adamaden maloya nka ko mana kɛ cogo o cogo an nana dɔnni de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ an nana dɔnni sɔrɔ an bɛnbakɛw bolo ka na dɔnni sɔrɔ an faw bolo amidu dɔnni tɛ nkalon ye maa min bolo b'a la o de b'a kɛ nkalon ye donc alhamdulilayi i nana ka na dakuruɲɛ dama dama minnu ɲininkali kɛ n na bi a diyara n ye kosɛbɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n b'an kanubaga fana bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn.